ngwa gee ntị taa awụkwala ọkpa akụ eri eri awụkwala ọkpa akụ ọ na-ede gị ndakwala akpala akụ riri ụkpa ha kpagbaga gị ha ewu gị wụrụ ọkpa akụ ọ na-ede jekwa jee jụrụ kpọọ n'ụlọ ndị nwụrụ anwụ gị wụrụ ọkpa akụ ọ na-ede jekwa jee jụrụ kpọọ n'ụlọ ndị nwụrụ anwụ marakwa shi anwụ anwụ aka agam abụ ọnụ gị ndị akpala akpala akụ riri ụkpa akụ gị ahịa kpagbaga gị ha ewu anwụkwa anwụ aka agam eru ọnụ ọkwa ịhụla agị nwe ala n'ebe agị nwe aka n'ebe agị nwe ụyọ elu agị nwe ke agị nwe ke agị nwe ke pụta asị gị were otu bọtụlụ mme ṅụọ gị sị aha jema ṅụla bịa bịa dị aka ilu ya wụ arị gị wụrụ otu naira otu kobo gị were mmeti ya ọnụ ị ga-ekwe aṅụ asị gị were heri marie gị ụlọ akachọ gị ga-emehie ego mana elime akaụntụ gị ego makpuru nga ahụ elime akaụntụ gị ego dọrọ nga ahụ my brother esi ime ga-emega taga ahụhụ nwụọ ndị rị ndụ ga-ama gị aka akpa adị ndị rị ndụ eh, aka m a ga-eji eri ego gị ego ị chọghị iri ma ị rị ndụ eh? ma o rie ivu nke onwe ka gị nwụrụ anwụ ị gaghara hapụ ebe ọla ịnọ ụfọdụ nwochi ndị Owerri anyị ee anyị wụ ndị ṅụọ na mme ta ụgba ee eh, ndị ụyọ na wuru mmi anyị kpaga mmi anyị ṅụga na ụgba anyị taga anyị rịọga gị ego mmi anyị ṅụga na ụgba anyị taga anyị bi ezi mmi anyị ṅụga na ụgba anyị taga enwere ka anyị si gị chọọ nye anyị ego ya wụ ịkpata anyị amarana kpa eji ebi ndụ ndụ owo asịkwala gị nabịa nọcha gị nabịa kpa ka ego gabịa rime ya olokpo gị na-akpala akpala nakwa eriri ụgho arịkwa onye ma echi gị na-akpala akpala nakwa emenene nakwa eriri anyachị kwa gị richaa ya nabịa gbụrụ ọnụ olu ụkwara anyị kaga hmm? gị kpara ụkwara gị eriri ụkpanụ gị ewerekwanụ ka ị ga-edosa edosa ọkwa ndị ka ọkpa akụ na-ede hmm? from month to month were heri mmadụ ee eh, eh. gị ọ ga-aṅụga pịọ wọta nga gị ọ ga-ataga ha bred nga gị ọ ga-eji ụkwụ agaje nga ihe ka na-enye mere anyị ihe ee gị na-akpala akụ riri akụ gị gị kpala gị eriri ọnwụ arịkpa ama ama o arịkpa ama ama ha gbagbaga gị ihe ewo erikpa onye ma echi ị nwere ike kpakọga gị kpakọga gị echi echi gị ihe ga na jerima ahụ dị mkpa arịọ n'ala m ndị owere na anyị wara ya wa ọha eji ka anyị eji aṅụrụ nwa mme akparakpado nwa ụgba ndị ma na-emela anyị ụrụ aha anyị rigawa ego anyị arịọ onye anyị riri ihe ọwụ so gị na kpala akpala nwanne awụkwala ọkpa akụ ọ na-ede ọkwa ịkpagbaga gị because gị wụrụ ọkpa akụ ọ na-ede echi nwụrụ my brother ịkpada ndị rị ndụ gakwa gakwa eri ego gị vam vam vam o gị na kpala akpala akụ ririkpa akụ gị o. arịkpa ama ama ashịkpala m agwahụ gị ịwala ashịkpala m agwahụ gị awụkwala ọkpa akụ na-ede ọ wụ maazị chijindụ nwafọ owere ndị ụmụ owere ndị rị mma anyị ekelela nnụ ịwala ozi anyị arịla gị mma anyị na-ezila ya na-atụsa ya anyị eji asụ okwu owere anyị ma okwu owere anyị e, e, ejela asụla ya asụ eji ekwu ya ekwu anyị ji ekwugo okwu owere anyị ya nakpa arịla gị mma biko tụsa ya ka ndị owere anyị na-anụrụ onye ọwụla amarala shi ndị owere anyị anyị ji arị mma anyị ji ama ịgakọ ọnụ ịwala n'ihi na anyị wara ụwa ji eriri so ya mere gị nakpala akpala akụ biko nwanne a ririkpa awụkwala ọkpa akụ ọ na-ede ịwala anyị ka ọ gada udo dịrị gị ndị weda